Mali kunnafoni jabarani filɛbagaw an bɛ foli ni tanuni k'o di aw bɛɛ lajɛlen ma aw fɛn fɛn de sɔgɔlen don an na ni wagati in na Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔkana ma sa an b'aw fo eh, dan tɛ foli mun na k'a fɔ ko jɛmukan nin ye ale kɛnɛ sigilen ni o ye bɛɛ ka kuma ye ka se ka chance di maliden kelenkelen bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ ka se k'i hakilinata k'o fɔ jamana ko la cogo min na o la sa an ye wele bila an ka maa kologirin dɔ ma ni ale ye yɛrɛwolo membre ye yɛrɛwolo debout sur les remparts a ka mouvement a ka waleyaw a ka wulikajɔw u dogolen tɛ faso kɔnɔ fo ka taa se faso kɔkana ma an ye wele bila a maa kologirin dɔ ma ni o ye amadu lamini jalo ye ni maa caman b'a dɔn pap jalo la ale de b'an bolokɔrɔ bi sɔgɔmada in na yaasa ka se ka masala jamana ki kunkanko kibaruyaw kan cogo min na aw bɛ se ka faamu k'o sɔrɔ o la cogo min na o la sa an b'an ka ɲɛmaayaso fo kosɛbɛ ka an ka technicien fo maa o maa ni o y'an kɔkɔrɔdonbagaw ye an ka sponsor belebele an tɛ ɲinɛ o kɔ an b'u fo kosɛbɛ nin kɛnɛ in kan o la sa bɛɛ ka kuma kɛnɛ nin ye a dayɛlɛnnen an bɛna pap jalo i ni sɔgɔma nba folikan ɲuman b'i bolo ka di lamɛnbagaw ma ni wagati in na nba eh, folikan min bɛ n bolo o ye mhm. d'abord ka aw fo fɔlɔ a diyara an ye ka i baarakɛɲɔgɔnmɔgɔ fo kosɛbɛ ka kunnafoni mali kunnafoni eh, tv mhm. a ɲɛmɔgɔso k'u fo mhm. ka kɔrɔ jalo eh, n'o yɛrɛ ye n tɔgɔma ye k'a fo k'a waleɲuman dɔn kosɛbɛ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen ni olu sɔgɔlen don an na bi ni u bɛ ka kumaw lamɛn n b'olu fo k'olu waleɲuman dɔn k'a fɔ ko an bɛna kuma min da don sisan kosɛbɛ an ka ala k'an kisi sitanɛ ka tɔɔrɔ ma ya rabi an bɛna kuma min bɔ an da kɔnɔ a kɛ sababu ye ka kɛ yeelen ka kɛ hakilina sanuman ye kosɛbɛ ka ɲɛsin jamanadenw bɛɛ kelenna ma walasa a tɔnɔ ka se ɲɛsin an ka jamanaba in fana ma o don voilà donc foli min bolo o de filɛ nin ye kosɛbɛ o diyara an ye kosɛbɛ amadu jalo pap ni ma a caman b'a dɔn pap jalo la yɛrɛwolo membre don ale maa dogolen tɛ bilen jamana in kɔnɔna la pap an bɛna ɲininkali fɔlɔ la pap yala jamana in bɛ dankun min kan an bɛ don min na i ko bi gɛlɛya caman bɛ yen nɔ lakanako ta fanfɛla la wulikajɔ kɔni caman fana bɛ ka kɛ an ka wolomasiri tabagaw fɛ yaasa ka se ka gɛlɛya ninnu k'u ban an ka jamana kɔni ye drone caman san yaasa ka se ka gɛlɛya ban nka halisa gɛlɛya bɛ yen nɔ pap i yɛrɛ hakilina ye mun ye o la Voilà donc yanni n ka taa yɔrɔjan fɔlɔ fo an ka faamuya k'a fɔ ko an bɛ jamana dɔ de kɔnɔ bi min ni kunun ni jamana in tun bɛ tibitaba la mɔgɔ si tun t'a dɔn i bɛ i kun dogo yɔrɔ min na i b'i ko yɔrɔ min na i bɛ t'i ja yɔrɔ min na kunnafili tun gana an ka jamana kɔnɔna na taabolo tun tɛ anw na bilen an t'a dɔn tile bɛ wuli fan ma an t'a dɔn tile bɛ bin fan fan kɔrɔn tilebin kaɲaga fan bɛɛ de kun ɲagaminen don yɔrɔ bɛɛ ye kulu ye sisi an b'a mɛn don o don ko kan cira an b'a mɛn ko u ye sira da an ka sɔrɔdasiw ɲɛ an b'a mɛn ko an ka dugu cira an b'a mɛn k'an ka musokɔrɔba denmisɛnnin jadi de bɛ jamana fan bɛɛ la jamana yɛrɛ tun bɛ ka lamaloya diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ mɔgɔ si tun dɛmɛbaga foyi tun tɛ anw na an tun tolen don an yɛrɛ ma a kɛra sababu ye Ala nana n'a ka dɛmɛ bi an bɛ yɔrɔ min na an bɛ se k'a fɔ ko tabarikala ne bɛ ko in suma cogoya min na ne b'a suma i n'a fɔ ko ni bana de ni bana bɛ don mɔgɔ farikolo la mun a bɛ se ka don ni fanga ye a bɛ mɛn mais n'a bɛ bɔ a bɔli fana ka gɛlɛn an n'a sɔrɔ ni bana banna i t'a sɔrɔ farikolo yɛrɛ bɛ fɛgɛya donc fo farikolo ka josɔn donc ne hakili la an bɛ o phase min de la bi an tɛ se k'a fɔ k'a fɔ ko tiɲɛni foyi tɛ ka kɛ ka d'a kan n'i ye jamana ta vingt millions d'habitants laɲini ye min ye o vingt millions d'habitants kɔnɔna na ɛɛ adamaden kelen pe kana sɔrɔ k'a fɔ ko o ka hakɛ ko bɛ bɔsi a la a kana fɔ ko binkanni bɛ se a ka kan ka sɔrɔ a tɛ se ka kun yɔrɔ sɔrɔ ka sɔrɔ a tɛ se ka wulikajɔw kɛ a ka hakɛ kana na bɔsi a la sira bɛɛ fɛ an tɛ se k'a fɔ o la k'an bɛ jɔ ko gɛlɛya min bɛ yen gɛlɛya min bɛ yen an tɛ se ka jɔ a la mais baara jumɛn bɛ yen min bɛ min bɛ se ka kɛ walasa gɛlɛya in ka se ka ban pewu pewu donc an b'o ko fana de ɲɛɲini na mais o kɛrɛfɛ an ka kan ka jateminɛ dɔ fana kɛ k'a ye k'a fɔ ko ɛɛ walasa gɛlɛya in ka se ka ban fo dɔw de ka wulikajɔ de kɛ walasa ka se k'o gɛlɛya in fana ban donc ni olu bɛ taga bi min na wulikajɔ min na walasa o gɛlɛya fana ka ban a ka fisa fana ni fɛn min fana bɛ ka kɛ n'a ka ɲi o ka fɔ kosɛbɛ fana pour que ka se k'olu fana waleɲuman dɔn parce que i bɛ taa sɔrɔ o waati kelen na olu bɛ wulikajɔ la tuma min na i bɛ taa sɔrɔ maliyɛn dɔw fana bɛ yen olu bɛ ka ko fana boloda walasa ka se ka dɔ fara tiɲɛni kan halisa donc an bɛ se k'a fɔ ko ni jamana kɔnɔna na tibitaba bɛ fɛn fila ɲɔgɔn cɛ maliyɛn ɲuman ani maliyɛn jugu ani fasoden ɲuman ani fasoden jugu n b'a dɔn kuma in fɔli a man di mɔgɔ caman ye mais kuma in fana ye tiɲɛ ye voilà donc ni min fana ye tiɲɛ ye o fana o ka ɲɛfɔ parce que dɔw bɛ ka baara kɛ walasa baara in ka se ka tiɲɛ ka taa fɛ a kana ɲɛ fewu fewu dɔw b'o baara la mais dɔw fana bɛ baara la k'u yɛrɛ ni saraka k'u yɛrɛ ni di walasa tiɲɛni min kɛra an ka jamana kɔnɔ o tiɲɛni yɛrɛ ɲɔgɔnna kana kɛ bilen donc ne bɛ se ka kuma min fɔ gɛlɛya min bɛ anw kan n'a tɛ ka ban pewu pewu o ye dɔ fɔlen y'a la mais halisa an bɛɛ ka hakili to fɛn dɔ la c'est que waati min na baara bɛ ka kɛ walasa ka na ni nɔgɔya ye mɔgɔ caman de bɛ yen minnu labɛnnen don diɲɛ kɔ kan k'u bolo di jamanaden jugu dɔ fana de ma walasa ka se ka baara in tɔ nagasi ka taa fɛ gɛlɛya ka se ka kɛ o de la i b'a ye hali n'a sɔrɔ minnu bɛ terrorismeya ninnu kɛ jatigɛwaleba ninnu kɛ masibakoba ninnu kɛ ni u b'a kɛ ni mugu ni kisɛ tasuma fagali bɛ jugu ye mais i bɛ taa sɔrɔ dɔw fana bɛ yen olu fana ye terroriste de ye mais terroriste suwa jumɛn olu fana ye commerçantw ye olu ye commerçant terroriste fana de olu fana bɛ an ka jamana kan a bɛ n'a fɔ jamana bɛ nafolo bɔ sisan ka d'u ma ko u ka walasa dɔ ka se ka bɔ fɛnw sɔngɔ na o nafolo min bɛ labila u ye u b'o nafolo daraki k'a bila u kun nka halisa k'a to fɛnw sɔngɔ ka se ka yɛlɛ jamanadenw bɛ tɔɔrɔ a sira fɛ nka Pape n'i lajɔ o yɔrɔnin in na yala jamana an bɛ don min na i ko bi wuli ka jɔ kɔni caman kɛra an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ yaasa ka se ka na ni kɛlɛkɛ matériel caman ye hélicow b'o la avion de combatw b'o la dronew b'o la drone minnu ni u bɛ lajɛli kɛ fan caman fɛ ka jateminɛw kɛ drone fana bɛ yen minnu fana yɛrɛ bɛ kɛlɛ yɛrɛ yɛrɛ kɛ bon n'a ma ɲa k'a fɔ ko nin caman nana halisa mankan bɛ sen na mun bɛ k'o kɛ e yɛrɛ bolo
mankan minnu bɛ sen na i bɛ o mankan jateminɛ mankan suwa jumɛn don kɛlɛ min bɛ jamana kɔnɔ i b'a kɛlɛ fa suwa lajɛ kɛlɛ fa suwa jumɛn don jamana bɛ jamana na minnu bɛ yen drone min b'an bolo olu yɛrɛ de b'o dilan avion min b'an bolo olu yɛrɛ de bɛ avion dila marifa min b'an bolo olu yɛrɛ de b'o marifaw dilan k'a yira k'a fɔ ko o marifa baden n'a sɔrɔ n'a kelen b'an bolo yan o ba kelen de b'u bolo yen n'a sɔrɔ avion kelen b'an bolo yan avion ba kelen de b'u bolo yen n'a sɔrɔ drone kelen de b'an bolo yan drone ba kelen de b'olu bolo yen mais i bɛ taa sɔrɔ hali gɛlɛya minnu bɛ olu fana fɛ yen ani tiɲɛni bɛ olu fɛ yen a dɔw yɛrɛ tɛ se ka kɛ an yɛrɛ fana fɛ yan parce que i b'a ye an ka jamana kɔnɔna na gɛlɛya jumɛn de tun kan minnu bɛ yen n'u bɛ dɔrɔgu feere jamana jamana ɲɔgɔn cɛ b'a fɔ ko narcotrafiquants olu o gɛlɛya o gɛlɛya b'an ka jamana kɔnɔ minnu bɛ rebɛli la c'est à dire jamanaden minnu ye marifa ta jamana contre la olu b'an ka kɛnɛ kan terrorisme o ye minnu bɛ na ka taa bɔnbu sigi sigi sigi yɔrɔ la ka taa tiɲɛnibaw kɛ olu fana b'an fɛ yan djihadisme ni olu ye k'a fɔ minnu bɛ kɛlɛ kɛ ni ala tɔgɔ ye nkalon kan ka taa don mɔgɔw ka npri su la olu fana bɛ an fɛ yan Nin bɛɛ bɛ yan nin bɛɛ kɛlɛ de bɛ anw fɛ yan i bɛ taa sɔrɔ nin kɛlɛ kelen kelen ye dugu dɔ ci bon min fana b'an fɛ yan tuguni o ye c'est que tubabu fana kelen ka tubabu yɛrɛ bɛɛ tɛ an b'a fɔ an b'a pereperelatigɛ faransi kelen ka senkɔrɔ juguya baara bɛ an fɛ yan ka siyako kɛlɛ fana lawuli an fana fɛ yan donc o fana b'an fɛ yan mais i bɛ taa sɔrɔ nin gɛlɛya ninnu kelen o kelen ye jamana dɔ de ci mais nin gɛlɛya bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan o bɛ anw fɛ yan o y'a sɔrɔ politikimɔgɔw fana tun ye baara kɛ ka an ka sɔrɔsiw ka kɛlɛkɛminɛn bɔsi ka bɔ u bolo donc kɛlɛkɛminɛn tun tɛ an bolo i bɛ taa sɔrɔ alifa tile yɛrɛ b'a fɔ cogoya min na ko marifa kelen sɔrɔsi saba ni kelen y'a ci dɔ b'a fɔ ko a di yan n fana ka dɔ ci mais bi min na an y'a ye cogoya min na ɛɛ n bɛna n dala se n bɛ profiter en même temps ka n dala se o kuma ko ka se ka kuma kɛ bakuruba ye. Unhun wala sɛmɛ. Ɛɛ an ka ministre de la défense. Unhun. Ni o ye Sajo Kamara ye. Unhun. An bɛ se k'a fɔ ko ɛɛ dignité ɛɛ ma danbe. Awɔ. A ye jamana danbe lasegin a ma. Unhun. Ka an ka sɔrɔsiw ka danbe lasegin a ma. Unhun. Ni a ka baara kɛtaw ye. Unhun. Ɛɛ a tɔgɔ Seku Ture b'a fɔ danbe dignité ko la dignité est la parfaite harmonie entre le dit et le fait ko danbe ye mun ye o ye i bɛ kumakan min bɔ i da ani bɛ waleya min kɛ olu ka se ka bɛn ɲɔgɔn ma olu ka se ka kɛɲɛ ɲɔgɔn ma i ka fɔta n'i ka kɛta olu ka se ka kɛɲɛ ɲɔgɔn ma an y'a ye bi an ka ministre de la défense a ka fɔta ani a ka kɛta o kɛɲɛ ɲɔgɔn ma fo ka taa kɛ yɛrɛ surprise yɛrɛ de bɛ bɔ a la an y'a ye tuma min na IBK tun bɛ fanga na ni an mago tun jɔra pankulu la n'a fɔra ko an mago bɛ pankulu tan na IBK ka mɔgɔw bɛ na baara kɛ tuma min na ka na ni pankulu ye u b'a fɔ k'u ye naani de sɔrɔ a naani sɔrɔlen i bɛ taa sɔrɔ fila o tɛ se ka mugu ci mais i bɛ taa sɔrɔ fila fana bɛ yen o fila fana tɛ se ka wuli donc avion min bɛ kɛ an bolo a bɛ kɛ a fɔ ko kɛlɛkɛ avion mais kɛlɛkɛ avion min kɛ an bolo i bɛ taa sɔrɔ a tɛ se ka kɛlɛ kɛ donc o fɛn sugu de tun b'an bolo mais minnu bɛ an fɛ yan bi ni olu ko an ma ko u sera ka hélico kura fila di anw ma conteneur bɛ dayɛlɛ tuma min na i bɛ taa sɔrɔ naani de bɛ a kɔnɔna na
wagati tɛ yɛlɛma an bɛ se
ko yɛlɛmana kunu armée ani bi armée tɛ kelen fɔlɔfɔlɔ n'i ko an ka sɔrɔsiw ma k'u ka wuli ka jɔ ka taa kɛlɛ kɛ tiɲɛ na u bɛ wuli ka taa kɛlɛ kɛ mais u kɔnɔ ganlen u bɛ taa de ka taa u ni di parce que u b'a dɔn n'u bɛ taa ko seginko t'a la soit u tun bɛ datugu kulu kɔnɔ u bɛ bila yen tubabuw bɛ bombe di dɔw ma soit tubabuw bɛ bombe fili u kan i n'a fɔ min kɛra min kɛra boulkessi ɲɔgɔn na k'u bɛɛ faga ka sɔrɔ ka marifa fitinin fitinin di fila don fila minnu bɔra sudan ani somali u bɛ marifa dɔ d'u ma o tuma na olu bɛna vidéo kɛ k'a fɔ ko olu de sera an ka sɔrɔsiw la donc o tɔgɔtiɲɛ ni o lagosili o bɛ kɛ an ka sɔrɔsiw ye mais bibi na an ka sɔrɔsiw de bɛ wulikajɔ la terorisiw yɛrɛ bɛ taa u daga wo min kɔnɔ dɛ u bɛ taa buteli kɛ o yɔrɔ la o de y'a to u b'a fɔ ko dans toute l'histoire de terrorisme armée ma deli ka assaut kɛ jugu kan ka wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin jugu ma ka fagali kɛ jugu kan ka tɛmɛ mali armée y'a kɛ cogoya min na min kɛra mura wulikajɔ kelen u ye terorisi min da k'o bɔ a la a ka ca ni terorisi kɛmɛ fila ye wa a bɛɛ kun ye ɲɛmɔgɔ de ye donc o min kɛra depuis états-unis ma deli ka ɲɔgɔn kɛ russie yɛrɛ ma deli ka ɲɔgɔn kɛ faransi yɛrɛ ma deli ka ɲɔgɔn kɛ mais mali sera k'o kɛ ni an ye minɛn damadɔnin min sɔrɔ an dɛmɛbaga ɲuman fɛ ni o ye russie ye n'o ye poutine ka jamana ye donc o kɔnɔna de la an bɛ se k'a fɔ ko bi ta in wasa wasa dɔɔnin bɛ an kan a bɛɛ ma ban pewu dɛ baara tɔ ka ca mais bi an bɛ se ka an dusu an jigi bɛ se ka fa k'a fɔ ko an bɛ ka taa sira min fɛ o sira kuncɛcogo o ka ɲi ka tɛmɛ an tun bɛ sira min kan ka d'a kan o sira o tun ye jamana tununni sira de ye kosɛbɛ pap jalo ni maa min y'i ɲininka an bɛ don min na i ko bi eh, sema ni o ye jɛkulu ye ni a bɛ fɔ a ma coordination des mouvements de l'azawad bibi na u ka wulikajɔ a bonyalen don kosɛbɛ e yɛrɛ bolo bibi na mali ni sema u na se ɲɔgɔn ma kɛlɛ la eh, kɛlɛ euh, kunu sema ani kunu mali ani bi sema ni bi mali tɛ kelen kunu sema u fa faransi u ba minusma barika de tun b'olu la u kɔ u tun b'u jama ni a tun bɛ fɔ ni an yɛrɛ ni ɲɔgɔn ye tun kɛ kidali i b'a ye ɛɛ minusma mɔgɔ minnu yɛrɛ tun bɛ yan ni faransɛw b'o o kɔnɔna na u bɛ lagosili juguba ta ka an ka jamana sɛgɛrɛ u b'a fɔ mali ma aa maliyɛnw aw cogo di aw bisimila azawad territoire kan aw an yɛrɛ ka jamana territoire kidali tubabu yɛrɛ bɛna an fɛ yan ka na an bisimila an yɛrɛ fɛ yen ni faransi président tun bɛ na a bɛ pan mɔgɔw kunna an ka palais bɛ yɔrɔ min na président bɛ yɔrɔ min na a bɛ pan yen ka taa fo ko nord la gao walima kidali an ka président bɛ avion ta ka taa a sɔrɔ parce que o waati y'a sɔrɔ an tun bɛ an malo kɛnɛ de kan se foyi tun tɛ an lagosilen tun don est-ce que a yɛlɛmana a yɛlɛmana kosɛbɛ très bien parce que mɔgɔ bɛ fɛ ka fɛn dɔ de ye mɔgɔ b'a fɛ ko ɲɛ cogoya dɔ de la ko in fana tɛ se ka kɛ o cogoya la ka da fɛn damadɔni kan parce que laɲini faamulen don kɛlɛ kɛ kun tɛ ka fɔ ka kɛlɛ kɛ dɔrɔn kɛlɛ kɛ kun t'o kɛlɛ kɛ kun ye mun ye o ye ka se de sɔrɔ ka se sɔrɔ mais se yɛrɛ gansan fana tɛ mais ka na ni lafiya fana de ka na ni basigi ye kɛlɛ o kɛlɛ n'a tɛ se ka kuncɛ ni basigi ye jamana mago tɛ k'a sen don kɛlɛ la ka d' a kan jamanadenw ka laɲini fɛn fɔlɔ min ye o ye basigi ka na jamana kɔnɔna na baara ka kɛ faso ka jɔ bɛɛ ka lafiya hɛrɛ ka se ka bonya mɔgɔ ka laɲini o de donc n'i bɛ fɛn o fɛn boloda n'a sɔrɔli tɛ kaɲa ni o ye nafa tɛ o ko in kɛli la kuma laɲini ye mun ye kunun ani bi kunun an dɛsɛli kɔnɔna na fo an taara mɔgɔ de ɲini an taara sigi algérie yɛrɛ waati fɛn in tɔgɔ de ko accord d'alger an taara sɔrɔ algérie o kɛra sababu ye accord min kɛra o tun ye dɔ bɔ fagali in na parce que fagali tun bɛ ka dadigi kɛ anw de la ka da ka diɲɛ bɛɛ de tun y'u bolo fara ɲɔgɔn kan n'i ko diɲɛ bɛɛ n'o ye tubabu ye otan ani faransi olu k'u bolo fara ɲɔgɔn kan olu min c'est à dire kulu min y'i fara ɲɔgɔn kan dɛ ka taa libi ci dɛ o kulu kelen de y'i fara ɲɔgɔn kan ka fara sema mɔgɔ ninnu kan ka na kun bɛ na mali de ci donc ni an tun ye kɛlɛ dayɛlɛ dɔrɔn o tuma na an tun bɛ disposition min kɔnɔ o y'a sɔrɔ kamara ni asimi ninnu tun bɛ terrain sanfɛ mais fanga politigima yɔrɔ tun ma kalifa u ma donc jamana sɔrɔdasiya tun jasilen don donc an tɛ se ka kɛlɛ kɛ k'an jɔ mais maintenant fanga talen ninnu fɛ sisan asimi n'a ka mɔgɔw fɛ sisan politigi sira fɛ u ye faransi gɛn sisan ka minusma siri k'o da donc sema mɔgɔw ka jigi kun sɛmɛlen don jigi min na ni bara tun b'o la u y' o de jasi minɛ o de jasira u bolo o min jasira u bolo sisan u kɔni u ye sɛrɛgɛsɛrɛgɛli la o de y'a to i y'a ye bi awɔ an ka ministre de la défense a ka otona boli la a ko ko ko in bɛ cogoya min na sisan a b'a fɔ n'i ye bagan ta sisan k'a da i y'a kantigɛ donc a bɛ sɛrɛgɛsɛrɛgɛli min na u b'o sɛrɛgɛsɛrɛgɛli de kɔnɔna na mais min laɲininen don o ye mun ye cma mɔgɔ bɛ nin baara min na fo ye faransi ka ci baara de la u bɛ nin dalakɔrɔbɔ min na o ye asimi k'i ta a dusu fɛ walasa a ka se ka ɲɛsin u ma ni mugu ni kisɛ ye o tuma ni mugu ni kisɛ cira sisan hali n'a sɔrɔ a ma ɲɛsin kidalikadenw ma olu yɛrɛ bɛ se ka mugu kisɛ ta sisan u ma faransi yɛrɛ bɛ se ka mugu kisɛ ta i n'a fɔ min kɛ bunti sisan ka fagaliba kɛ kidali k'o nkalon ta k'o da mali sɔrɔsiw kan o tuma n'a dara mali sɔrɔsiw kan a bɛ fɔ ko ɲɛmɔgɔ de ye u bila o la ɲɛmɔgɔ jumɛn asimi n'a ka mɔgɔ o tuma na kɛlɛ bɛ kɛ sisan ka asimi n'a ka mɔgɔ ta k'u bɔ fanga na cogoya min na ni fanga ni mugu kisɛ o baara de labɛnnen bɛ yen o la u ka politisiyɛn minnu bɛ jamana kɔnɔna na sisan o politisiyɛnw de labɛn minnu y'an ka jamana ci san bi saba ka filenkolon ci ka dagakolon ci o tuma na u bɛna politique fanga kalifa olu de ma sisan donc o schéma de bɛ yen o de y'a to an kan k'an kɔlɔsi kosɛbɛ taabolo la ko kana kɛ ka bɛn ninnu ma parce que mɔgɔ tɛ min ma min yɔrɔ min faamuya walasa libi ka se ka ci fɛn kelen dɔ de kun don o ye ka nkalon ta k'a da kadafi la ka fɔ kadafi ka labɛn kɛ k'a ka jamanadenw de faga o kuma de taara fɔ onu na o kuma fɔlen onu na sisan sariya de taara onu na ka fɔ ko o tuma na an ka ɲɛsin kadafi ma kadafi ka avion kana wuli bilen o min fɔra dɛ faransi y'o de ta k'o bayɛlɛma ka mugu ni kisɛ ni avion ta sisan ka taa libi ci o de y'a to kuma bɛɛ i b'a ye onu mɔgɔw ka rapport kɔnɔna na minusma mɔgɔw ka rapport kɔnɔna na ko a ko mali sɔrɔsiw bɛ ka taa baga civil ma fulaw ma ko k'olu faga donc u mago b'o kumakan in na n'o kumakan in sɛmɛntiyara sisan onu kɔnɔna na o tuma na sariya de bɛ ta sisan kulu min wulila ka taa libi ci o kulu bɛ wuli sisan na guerre wuli an ka jamana kɔnɔna na sisan a bɛ se ka kɛ an bɛ gagner o an tɛ gagner o a kɛra cogo cogo mali bɛ yɔrɔ min na kɛ an ye san tan de kɛ tɔɔrɔ ni tɔɲɔn kɔnɔna na an mago tɛ mugu ni kisɛ la tuguni ka ci an yɛrɛ dama ɲɔgɔn cɛ mais an mago bɛ baara de la min bɛ se k'an ka jamana de layiriwa surtout que an ka jamana ɲɛmɔgɔw u ye sira kura de ta min ye k'i bolo bɔ an marabagajugukɔrɔ bolo an marabaga wɛrɛ fana bolo ka na sira wɛrɛ i n'a fɔ ko an ka sanu ka se ka segin anw ma k'a da a kan faransi de tun bɛ an ka sanu ta k'i yɛrɛ mabaya n'o ye donc an ka dugujukɔrɔ nafolo an ka dugukolo n'an ka fɛn caman caman bɛ yen o an ka société entreprise bɛ ni faransi tun b'a bɛɛ kan a bɛɛ kan ka segin ka na jamana yɛrɛ de kan jamana farafinna jamanaw bɛ ka commencer ka bolo di ɲɔgɔn ma daminɛ u yɛrɛ dama ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ ko par exemple guinée burkina ani mali olu commencer ka bolo di ɲɔgɔn min kɛ donc n'o bolodiɲɔgɔnma barika bonya kosɛbɛ fangaba de bɛ don anw na o tuma na minnu tun b' u anw exploiter wala minnu tun b' u fa an joli la k'u yɛrɛ la kɔkɔ o tuma olu fana bɛna jasi donc o kɛlɛ ninnu caman caman de bɛ di diɲɛ kɔnɔ o de labɛntɔ filɛ nin ye k'u bɛ taa a daminɛ kidali kɔnɔna na anw ni sema ɲɔgɔn cɛ mais an ka jamana ɲɛmɔgɔw y'a faamuya k'a fɔ ko u bɛ yɔrɔ min na sisan n'a ka di mali sɔrɔsiw ye n'a ka di mali armée ye n'a ka di asimi goïta ye heure kelen a bɛ kidali minɛ a bɛ kidali kɛ a ta ye mais n'a ko k'a b'o kɛ sisan i bɛ taa sɔrɔ kidali yɛrɛ mɔgɔ dɔw bɛ sɔrɔ minnu ye faso denjugu ye kidali yɛrɛ denjugu don hali kidalikaw yɛrɛ t'o tigi fɛ u bɛna fara faransɛ dɔw kan ka mugu ni kɛ k'u ɲɛ datugu i n'a fɔ u y'a kɛ cogo min ka sɔrɔsiw attaquer ka taa baga kidali yɛrɛ civil ma ka taa olu faga k'o nkalon ta ka da mali sɔrɔsiw kan donc i n'a fɔ ko farabugu ko in kɛra cogo min na farabugu ko in kɛlen mɔgɔ caman de wulila ko ko mali fo mali sɔrɔsiw ka taa mugu ni kisɛ ci farabugu a don masina asimi kɔni taara a taa kɛ vice-président a taara farabugu nka a ma sɔn mugu ni kisɛ ci ma parce que a ko minnu bɛ yen farabugu ni u bɛ ka taa farabugu mugu ni kisɛ ta ka farabugukaw tɔɔrɔ k'u tɔɲɔ k'u faga ko ni an y'an ɲɛsin u ma u na t'u dogo farabugu ka den ɲɛnama caman de la o tuma na olu fagatɔ tiɲɛn na don farabugu ka denw na donc an ka fɛɛrɛ wɛrɛ boloda min b'a to an bɛ se ka juguw sen b'u la tuma min na ka sɔrɔ an ma se ka an ma tɔɔrɔ ni tɔɲɔ lase tɔw ma donc o fɛɛrɛ de bolila o de y'a to mugukisɛ kelen ma ci farabugu mais bi an na sɔrɔ a ko ma diya kosɛbɛ mais bi an bɛ se k'a fɔ ko alhamdulillah ka tɛmɛ kɔrɔlen fana kan Tabarikala pape jalo an b'i ɲininka halisa wolomasiri tabagaw ka koɲɛw la yala yɛlɛmaliba dɔw kɛra wolomasiri tabagaw ka ɲɛmaasow la chef d'état-majorw yɛlɛmara directeur gendarmerie directeurw yɛlɛmana yala ni yɛlɛmaliba in a kun ye mun de ye ko kura de bɛna kɛ armée ko la maaw tɛ mun dɔn aw bɛ mun de dɔn voilà c'est-à-dire fɔlɔ ni ko in jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ ko hali n'i y'an ka eh, sɔrɔsiw ka cakɛda so jateminɛ mhm. a kuma ca kosɛbɛ mhm. bon fo fɔlɔ ye filanan ye min ye mhm. eh, de fait que a man ca a tɛ se ka jamana eh, sɔrɔsiya labɛnni a ka musakako a jɔsɔncogo a ka baarakɛcogo ka wasa di a bɛɛ ma ka d'a kan cakɛda so minnu tun bɛ yen baarakɛda bolo fara fara minnu tun bɛ yen olu tun ma barika ba tun t'u la kosɛbɛ o ye fɔlɔ ye ɛɛ filanan ye min ye i bɛ t'a sɔrɔ hali o waati la mɔgɔ minnu tun bɛ an ka état-major ninnu conseiller niveau la faransɛw de tun sɔsɔlen don a fan bɛɛ la donc tubabu an b'an ka kɛlɛ kɛ fɛɛrɛw tigɛ yɔrɔ min na tubabu ninnu bɛɛ tun bɛ o kɔnɔna na Ja ja u kɛlen ka an ka yɔrɔ infiltrer k'o espionner de i y'a fɔ k'a fɔ u ye coopérant français minnu gɛn ka taa olu voilà espionw olu ko espion de tun don u tun nana k'a fɔ ko u nana an dɛmɛ de ja u tun nana de k'a lajɛ fɛɛrɛ minnu tun bɛ an bolo n'an bɛ k'o tigɛ walasa ka se ka mercenaire ninnu ni banbaganci ninnu k'u lase u dan na cogoya min na ja u tun bɛ an yɛrɛ dama ɲɔgɔn cɛ ni An tun ye fɛɛrɛ ɲuman bɔ misi bara b'a fɔ ko mais ko dɔ de b'u bolo min o ka ɲi a laban na hakili la i b'a ye k'a fɔ ko instructeur dɔ de tun bɛ yen o min tun bɛ an ka sɔrɔsiw dege kɛlɛ fɛn na o tigi tɛgɛ taara minɛ Centrafrique marifa trafic la yen ja a b'an fɛ yan instructeur ja mercenaire don Centrafrique o tɛgɛ d'a kan a bɛ kaso la donc an ye olu fɛn bɛɛ ye ɛɛ jamana ɲɛmɔgɔ ye bolodali min kɛ walasa ka se ka an ka jamana ɛɛ an ka sɔrɔsiw lajɔsɔn mhm. ni minɛnw ye awɔ a minɛnw ka ca kosɛbɛ mhm. minɛn suguya kura de don mhm. o tuma na kalan suguya kura dɔ fana ka kan ka na jamana kɔnɔ o ye dɔ ye filanan ye min ye fɔlɔ fɔlɔ i b'a ye n'a fɔ ko n'i bɛ kɛ général ye sisan awɔ f'i ka taa école de guerre la mais école de guerre n'an ka sɔrɔsiw bɛ taa a kalan kɛ u bɛ taa a kalan kɛ faransi de o tun b'an ka généraux caman ta olu ka hakilinaw u ka kɛlɛkɛ fɛɛrɛ n'u ka kɛcogo o tun bɛ kɛ ka sanga ni faransi ka kodɔntaw ye wa hali faransi yɛrɛ tun tɛ dɔnni yɛrɛ bɛɛ d'u ma bɔn n'i ye diɲɛ yɛrɛ ta sisan faransi yɛrɛ sɔrɔsiya diɲɛ kɔnɔ faransi ma sɔrɔsiya kɛ An bɛ se ka kɛ k'a fɔ ko an bɛ se ka wasa n'a ye kɛlɛ bɛɛ kɛra bɛɛ b'a kalama ko France général de bolila k'a ka jamana bila ka t'i yɛrɛ kalifa Anglais la deuxième guerre mondiale kɔnɔna na donc olu fɛn ninnu bɛɛ kɛra waati min na Hitler bɛ don o y'a sɔrɔ ale bolila ka bɔ bon o ma kɛ Russie la an bɛ se an bɛ se k'a fɔ ko aa Russie armée olu ye nin kɛ an bɛ se k'a fɔ ko Anglais parce que Anglais fana y'a se waati dɔ la fana ka France fana mara donc an bɛ se k'an jigi an bɛ se k'a fɔ ni diɲɛ kɔnɔ ni sɔrɔdasiya min bɛ yen n'an bɛ se k'olu kɛ dalu ye mhm. walima k'olu kɛ tamaserew ye mhm. voilà o y'olu jamana de ye mais faransi tɛ se ka kɛ tamasere ye alors que faransi mhm. de b'a la ka an ka sɔrɔdasiw depuis waati jan u dege kɛlɛ taabolo ni kɛlɛ fɛɛrɛw la donc o fɛɛrɛ ninnu fɛn de o ye fɛɛrɛ jasilenw de ye mais mali y'o de ye bi ɲɛmɔgɔ y'o de ye bi u ye kalanso yɛrɛ dayɛlɛ an fɛ yan min bɛ taa kalan faransi dɛ ekɔliso ekɔliso min kɔnɔna dɛ u nana o ekɔliso yɛrɛ de dayɛlɛ an fɛ yan n'a bɛ fɔ a ma ko école de guerre donc o école de guerre min filɛ nin sisan i bɛ t'a sɔrɔ sisan fo kɛlɛ dɔnbagaw caman de ka bila o kɔnɔna na bon i b'a ye nin waati kɔnɔna na minnu tun bɛ service ninnu kunna u ye kɛlɛ kɛ fo ka taa kɛnɛ ninnu caman lawasa donc a sera sisan u y'a kɛ ni fɛɛrɛ ni dɔnniya ni fɛn minnu ye u ka ta sisan ka taa bila ni cakɛda ninnu kɔnɔna na minnu b'a to an bɛna recrutement min fana kɛ officier parce que i b'a dɔn sous-officier caman bɛ ka former officier caman bɛ ka former donc olu officier minnu bɛ ka former fo olu fana ye dɔnniya minnu fɛɛrɛ bɔ u ye fɛɛrɛ min bɔ ka se ka kɛlɛ kɛ ka se ni fɛnw sɔrɔ na donc o fɛɛrɛ n'o tɛkiniki n'o dɔnniya ninnu u ka se k'o dɔnniya ninnu fana lase o officier kura ninnu fana ma olu fana ka se k'o fana bayɛlɛma ka kɛ dɔnniya belebelebaw ye walasa sini ma sini an ka se ka armée sɔrɔ ka sɔrɔdasiw sɔrɔ min bɛ se k'an ka jamana lakana sira bɛɛ fɛ wa k'a fɔ ko a fɔ gansan ko mali armée parce que mali y'a ka preuve yira maliyɛnw mana taa formation na fan fan n'u ma kɛ fɔlɔ ye i b'a sɔrɔ ni jamanadenw ye bi naani wa bi duuru ye ni mali ma kɛ fɔlɔ ye a bɛ kɛ filanan walima sabanan an bɛɛ y'a ye kɔsa in na rusi la u ka sari bolili na i yɛrɛ a vidéo fana bɛ bɔ an ka mali denmisɛnnin saba ye n'u y'u bɔra ni sari ka sari don ji kɔnɔ k'u pan ka bɔ n'a ye n'u ka ɲɛsin poto ma n'u ko boum Unhun, a tun bɛ poto minɛ yan, ko Rusi yɛrɛ y'a yɛrɛ ɲininka ko Maliyɛn yɛrɛ bɛ sari bon kɔgɔji t'an fɛ yan, unhun, ɛ baji kɔni b'an fɛ yan bon sari ɲɛnamaba t'an fɛ yan mais comment se fait-il que an ka nin denmisɛnninw sera ka nin baaraba ɲumanba in kɛ fo ka taa kɛ fɔlɔ ye bon nin bɛɛ kɛra donc ça veut dire que unhun, jamana in kɔnɔna na n'an ye armée sɔrɔ, awɔ, armée in man kan tɛ ka kɛ k'a fɔ ko non ko farafinna dɔrɔn an ɲɔgɔn tɛ yen, unhun, ou bien CEDEAO kɔnɔna dɔrɔn an ɲɔgɔn tɛ yen hmm. a ka fɔ yɛrɛ ko diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ kɛ hmm. ni armée bɛ fɔ hmm. mali armée ka se ka fɔ i n'a fɔ bi diɲɛ kɔnɔ n'i ko mali diplomasi ka kuma bɛ fɔ mali eh, n'i ko diɲɛ diplomasi bɛ fɔ i bɛ mali diplomasi tɔgɔ fɔ ka d'a kan eh, an ka minisiri abdulayi jɔp bɛɛ y'a ye bi a ye baara ɲuman kɛ kɛlɛ fɛn fɛn dayɛlɛla diplomasi la ale ni faransi ni mɔgɔ mɔgɔ ɲɔgɔn cɛ a y'u bɛɛ kɔ da dɛnɛn na a laban yɛrɛ la n'a bɔra k'a bɛ a laban tellement que kɛlɛ kɛ ka kɛnɛ fɛrɛ don min na an ka minisiri par intérim abdulayi mayiga abdulayi mayiga a taali onu kɔnɔna na a donna dɔrɔn faransi bɔra a donna dɔrɔn faransi bɔra donc o b'a jira k'a fɔ ko bi ko ni maliyɛnw n'an sɔnna k'an bolo di ɲɔgɔn ma kɛlɛ taabolo kan an ta de ye wasa wasa ye kosɛbɛ an bɛ lamɛnbagaw ladɔnniya sa k'a fɔ ko amadu lamini jalo ni maa caman b'a dɔn pape jalo la mouvement yɛrɛwolo kɔnɔna la ale de b'an bolokɔrɔ bi sɔgɔmada in na ka se ka masala jamana kunkanko kibaruyaw kan pape jalo aw ka wulikajɔ ni o mouvement yɛrɛwolo ye u ka wulikajɔ bonyara kosɛbɛ kosɛbɛ minusima gɛnni ko la wagati dɔw yɛrɛ la aw tun ye ultimatum yɛrɛ ko kumaw bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ ko minusima kɔni k'aw bɛna a gɛn ka taga yala a ko bɛ dankun jumɛn kan an bɛ don min na i ko bi maa tɛ k'aw mankan mɛn bilen dɛ ou bien fɛn de dira aw ma voilà donc i b'a dɔn kɛlɛ fɛn nin mhm. kɛlɛ fana ye fɛɛrɛ de ye mhm. waati dɔ la parce que n'i ye mɔgɔ caman ɲininka u mhm. b'a fɔ ko yɛrɛwolo mɔgɔ debout sur les remparts an kɔni an de bɛ bɔlɔn kɔnɔ ten dɔrɔn à bas la france à bas la france à bas la minusima à bas la minusima mais u bɛ ɲinɛ min kɔ n'an bɔra ko à bas la france n'an bɔra ko à bas la minusima i bɛ t'a sɔrɔ à bas la france ni à bas la minusima ye o fana tintinlen don dalilu dɔ de kan ani fɛɛrɛ dɔ de fana kan yanni an ka bɔ an ka kule i bɛ t'a sɔrɔ an ye fɛn caman de labɛn dugumala la donc an ye fɛn fɔlɔ min labɛn ka taa ɲɛsin minusima ma a bɛ fɔ o ma ko sommation c'est-à-dire yanni ka mugu ci fɔlɔ parce que dɔ bɛ yɔrɔ jan i ka mugu ci a la fɔlɔ i b'a ci san fɛ fɔlɔ de k'a fɔ a tigi na ko bon k'i bɛ nali donc phase fɔlɔ o kɛ sommation ye mais an bɛ ka taa min na sisan o tir direct o ye rafale de ka ɲɛsin duguma nɔ ka bon tigi la bi donc an bɛ k'o fɛɛrɛ ninnu de labɛn donc o fɛɛrɛ ninnu labɛntɔ kɔnɔna sisan o tɛ se ka kɛ ni kule ni fɛn caman olu bɛ dilan tun ko sa dogolen de bɛ kɔgɔ donc mɔgɔ ka faamuya k'a fɔ ko bi o sini o minusima ye anw de jugu ye faso jugu de don o tuma na o bɛ an fɛ yan a tɛ ka bɛn anw ma nka kɛlɛ bɛ kɛ cogoya min na kɛlɛ bɛ kɛ ni fɛɛrɛ de ye parce que ni kɛlɛ kɛ cogoya dɔ la i kana t'i jo kɛ i jalaki ye parce que kɛlɛ kɛ kun n y'a fɔ cogoya min kuma daminɛ kɛlɛ kɛ kun de ye i ka se ka wasa sɔrɔ i ka se ka se sɔrɔ se min b'a to i bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ ni i tɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ ni se min ye o se kana t'o ɲini parce que mɔgɔ i bɛ kɛlɛ kɛ k'i jigi da fɛn ɲɛnamaba fila de kan n'i bɛ kɛlɛ kɛ i bɛ kɛlɛ kɛ ka tiɲɛ de to i bolo n'i bɛ kɛlɛ kɛ i bɛ kɛlɛ kɛ ka se de to i bolo n'i ye kɛlɛ kɛ tiɲɛ b'i bolo se t'i bolo n'i kɛ i jugu kan a yɔrɔ la an n'a sɔrɔ tiɲɛ b'i bolo a bɛ se a si la dɛ o tuma i n'i ka tiɲɛ aa i tɛ se sɔrɔ dɛ nka maa caman o ye fɔlɔ ye filanan ye min ye n'i ye kɛlɛ kɛ so tiɲɛ t'i bolo se b'i bolo bon bi i bɛ se a tigi la ka ni tiɲɛ fana kunbaga don min na aa o don fana bɛ se ka kɛ sababu ye i jo bɛ k'i jalaki ye dɛ donc an bɛ nin bɛɛ de jate minɛ kɛlɛ kɔnɔ yanni an k'an kɛ kɛlɛ kan bi an bɛ yɔrɔ min na a jɛlen don pas pas ko tiɲɛ bɛ anw de bolo maintenant seko in seko fana bɛ anw bolo maintenant an bɛna se taa sisan u sɛgɛrɛ cogoya min na ka sɔrɔ kɔlɔlɔ ma bɔ a la min bɛ se ka kɛ tiɲɛni ka ɲɛsin an ka jamana ma an bɛ k'o fana de jateminɛ kɛ ka sɔrɔ ka kɛ u kan n'o tɛ a tɛ hali lɔgɔkun a tɛ tile naani ɲɔgɔnna bɔ an ye ɲɔgɔn ye ba dɔ kɛ Bourse du travail kɔnɔna na ka lajɛ halisa ka fɛɛrɛ ka koɲɛ jɛya kosɛbɛ n'an m'an ɲɛsin MINUSMA ma don min na u ka koso n'u ka kasa u b'a cɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na yala MINUSMA ɲɛmɔgɔw ni aw bɛ ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya bon waati dɔ la ɛɛ parce que le 22 septembre ni an ka assaut k'u kan ɛɛ an ni u ka ɲɛmɔgɔ dɔw ye ɲɔgɔn sɔrɔ parce que hali don min na an taara lettre déposer ka f'u ɲɛna k'u ka minɛnw cɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na u y'a yira an na u y'a a yira an na tɛ dɛ u y'a fɔ an ɲɛna ko an bɛ ka kuma fɛn fɛn fɔ k'a kuma bɛɛ ye tiɲɛ ye ko tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ko MINUSMA ma na an ka jamana kɔnɔ kɛlɛ kama dɛ wa k'a kɛlɛkɛcɛ t'u bolo a kɛlɛkɛminɛn t'u olu bolo ni an yɛrɛ bɛ se k'olu dɛmɛ mhm. walasa olu ka se ka diɲɛ yɛrɛ c'est-à-dire olu ka se k'u titi anw kan mhm. walasa dɔ ka se ka fara olu ka nafolo kan mhm. walasa u ka se ka taa baara ni fɛnw kɛ ko an ka olu dɛmɛ o baara la e an bɛ aw dɛmɛ o baara la cogo di ni aw yɛrɛ y'a fɔ an ɲɛna k'a fɔ ko aw nana mission minnu na ko a tiɲɛna n'i y'a ta sanfɛla la a bɛ fɔ ko an nana an kisi an nana kɛlɛba la mais n'i y'a ta a jukɔrɔ yɛrɛ la dɔwɛrɛ tɛ dɛ mɔgɔ retraitelen minnu bɛ aw bolo ou bien famaden ma walima guerre tun bɛ jamana min kɔnɔ ni o guerre jɔra sisan o sɔrɔdasiw de talen bɛ u bolo sisan ka na sa u ka nin baara ninnu kɛ MINUSMA kɔnɔ ka nafoloba de sɔrɔ MINUSMA kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ dɛ amusement pour avoir de l'argent point kuma bɛɛ dafalen filɛ kuma yɛrɛ kan tuguni o kɔfɛ o kuma si tɛ tiɲɛ ye tuguni donc waati dɔ kɛra an n'olu kumana o kuma kɔnɔna na u y'a ɲini an fɛ an ka se ka dɔ bɔ ou bien an ka kɛlɛ jɔ an tun tɛ se ka kɛlɛ jɔ waati min na aw bɛ ka nkalon ta k'o da an ka jamana kan k'an ka jamana coron diɲɛ kɔnɔ walasa an ka jamana ka se ka ci ni aw taara n'a ye an tɛna se ka jɔ n'a ye an b'aw kɛlɛ bi an b'aw kɛlɛ diɲɛ na an b'aw kɛlɛ aw yɛrɛ ɲɔgɔn cɛ an tɛna kɛlɛ jɔ donc o kumakan de tɛmɛn'an ni ɲɔgɔn cɛ u y'a sigi k'a fɔ k'u bɛ fɛn caman caman fɛn walasa ka se ka fɛn dɔ d'an ma walasa an ka to ka fɛn fɛn an ma sɔn ka wari d'aw ma wari yɛrɛ dɔrɔn tɛ mais hali pɔsiko kuma ni fɛn camanba de fɔra anw ɲɛna nin ko in na mais an ma sɔn an ko non non an b'an faso de fɛ nous préférons la dignité dans la pauvreté que l'opulence dans l'esclavage Sekou Touré ka Sekou Touré bɔnsɔn fana de ye anw ye a ye min fɔ ko u bɛ danbe fɛ sɛgɛn kɔnɔ ka tɛmɛ ka fɛn sɔrɔ k'i to jɔnya fana la donc an fana taabolo de y'o ye donc an ma sɔn o ma donc MINUSMA mɔgɔw ni jamanadenw an b'a ɲɛfɔ halisa jamanadenw k'u jɔlen to waati min na an bɛna bɔ ni kunkan ye k'a fɔ ko u k'u ka minɛnw cɛ n'u m'a cɛ a la hɛrɛ la o tuma u b'a cɛ jagoya la u bɔ an ka jamana kɔnɔ donc an ma kɛlɛ sɛgɛn o ko la kosɛbɛ o la an bɛ taga ɲɛ fɛ halisa pap jalo an bɛ don min na i ko bi san deux mille vingt-trois san ba fila ni mugan ni saba o ye kalafili wagati i b'a fɔ a fɔra cogo min na jamana ɲɛmɔgɔw fɛ san ba fila ni mugan naani fana o ye élection présidentielle n'o ye jamana kuntigi kalata ye o kuma minnu kɔni fɔra an bɛ don min na i ko bi a bɛ i n'a fɔ aw bɛɛ bɛ fɛ ka bɔ a dɔgɔ kɔrɔ Bi bi in na maa caman bɛ yen nɔ fana minnu fana bɛ ka fanga in ka a jukɔrɔma don don ni o ye les soutiens de la transition olu caman ka hakili na a bɛ ka taa sira min fɛ o ka ɲi yala Yɛrɛwolo aw ye hakilina jumɛn sɔrɔ nin ko in bɛɛ lajɛlen kan voilà donc hakilina bɛ anw na hakilina fila tɛ anw na d'abord mɔgɔ caman b'a fɔ ko soutien à la transition ka transition jukɔrɔma don don an b'a fɔ ko non il faut protéger la transition Transition mm. yɛrɛ de i kan ka lakana de. Ɔnhɔn. Parce que Unhun. ni transition ye n'a ma ɲa. Unhun. N'a tiɲɛna. Un. A tɛna tiɲɛ mɔgɔ kelen o. A bɛ tiɲɛ anw ye, a bɛ tiɲɛ an faso ye. Unhun. An b'a dɔn cɔ. Unhun. An bɔra yɔrɔ min na. Unhun. Parce que mɔgɔ caman bɛ yen olu b'u k'u da don faso ko kuma na. Unhun. Faso tun bɛ ka ci waati min na kɛ. Unhun. O y'a sɔrɔ olu bɛ ka boli ka jamana bila ka taa jamana wɛrɛ kɔnɔ. O y'a sɔrɔ olu b'u k'u labɛn. Unhun. Ko ni jamana ko banna don min na. Unhun. U bɛ taa ɲɛɲini yɔrɔ wɛrɛ. Mais o y'a sɔrɔ. Unhun. Dɔw de bɛ yen minnu bɛ ka fɛɛrɛ tigɛ ko jamana bɛ bin a bɛ bin ni olu ye olu tɛ se ka jamana ye bintɔ ye k'a to a ka bin ten donc olu de ma sɔn fewu ka wulikajɔ in ko sumaya olu de continuera ka da a la ko jamana in bɛ se ka bɔ bolo la quoi donc olu minnu ye o espoir sɔrɔ olu de ta kɛra tiɲɛ ye donc i n'a fɔ ko olu olu dɔw ye anw fana de donc an b'a dɔn k'a fɔ ko transition bɛ yɔrɔ min na sisan kɛ min ɲɔgɔn tɛ kɛ a ka ɲɛ o de da ka di bɛɛ la mais n'a tiɲɛna an ye kojugu min ye an t'a fɛ k'a ɲɔgɔnna fila ye nka bon a ɲali ni élection kɛli yala olu bɛ ɲɔgɔn ye sira la élection surtout datiw fɔra ka fɛn bɛɛ préciser nka est ce que transition ɲali ni dati ninnu wulili u nɔ la est ce que olu bɛ ɲɔgɔn ye sira la voilà donc i ka kuma jaabi min ye élection kɛ tɛ taazsi ɲani ye nka ni taazsi kɛra ka ɲɛ a kun cɛcogo ɲuman ye ec de ye wala to i bɛ mɔgɔ caman ye olu bɛ ka grinri ko an ka taga ec na mɛ ha min bɛ olu kɔnɔ o ye ha min tun bɛ alasan dma wata ni faransi ni u ni kɔnɔ a waati la babugu kɔnturu la o min kɔdiwa olu de taara ka taa babu nɛgɛ nɛgɛ Ba an ka taa esona u yɛrɛ taara don farasi u ka pati pati susalisi minnu bɛ ni ye b terilakaw ye u taara fɔ turu fana in na an ka taa esuna an ka taa esona a labanana bɔ ko a ye uhun ko don na o kɛra jamana yɛrɛ cilen baw o esɔn bɛɛ y'a ye o kun cɛra ni min ye esɔn esɔn esɔn laban ye rebi rebi ye gɛrɛ g kɛra falenli tɛ ko jugu fo ka taa kɛ Alassane Dramane Ouattara bi sigi Côte d'Ivoire kunna jeli ni tasuma de la n'ale fɛnɛ ni bi ka taa mercenaire ci mali ma k'a bɛna mali fana ci o y'o ye IBK tile fana na élection 2018 jamana fan bɛɛ kun bilennen don ne yɛrɛ a don ne yɛrɛ vidéo de kɛ ni n ka parti maa bɛɛ la waati la SADI kɔnɔna na ne ko an kana taga élection na an bɛ taa élection na mugu ni kisɛ bɛ jamana kan an kana taa élection na an ka IBK n'a ka élection to ɲɔgɔn bolo mais mɔgɔ taara o élection na o élection kɔ kɛra jumɛn wulikajɔ wulikajɔ a laban na an tɛ fɛnkɛ M5 EMK M5 bɔ ka fanga bila IBK ka fanga bila a laban na a ma laban ni nin ye donc élection tɛ garanti ye basigi garanti tɛ k'a fɔ an ka taa élection na k'o ye de basigi yɛrɛ ko basigi bɛ kɛ ko élection de y'a sababu ye o kuma in tɛ tiɲɛ ye donc mɔgɔ dɔ de b'a fɛ sisan ka an su fo an ka taa tibitibi de élection élection élection walasa ni élection kɛra sa o chaos ni gɛlɛya yɛrɛ la dɔrɔn o tuma na faso kɔnɔ kuma yɛrɛ o bɛɛ de bɛ ta sisan ka bila kɛrɛfɛ kuma wɛrɛ tɛna fɔ jamana kɔnɔ élection ko kuma gansan dɔrɔn k'a sɔrɔ jamanadenw ka laɲini ye fɛn bɛɛ de fo élection fɔlɔ kɔngɔ b'an kan gɛlɛya b'an kan insécurité ninnu ni tɔɔrɔ don o don e u yɛrɛ b'a fɔ kuma bɛɛ mhm. ko dugu caman bɛ yen k'u ma libéré bon olu si ma libéré fɔlɔ mhm. olu b'u k'u titi de fɔ ko élection dɔwɛrɛ tɛ dɛ mhm. faransi CEDEAO ka ciden minnu bɛ dɛ olu de ko f'an ka taa élection na hi i b'a kuma de mɛn olu da kuma bɛɛ wa an ma kɔrɔtɔ mais élection kan ka kɛ wa ɲɛmɔgɔ y'a jira k'a fɔ ko élection kun bɛ taa cɛ 2024 maintenant n'i ye n'i y'a jateminɛ kɛ i bɛ taa sɔrɔ comme u kun ye marisi de fɔ marisi de fɔlɔ ye n'o kun ye référendum ye o ye kalo saba ye dɔnku o masi kalo saba i tɛ kalo saba bɛ da kan o ye msigi ye kalo saba wɛrɛ min bɛ d' a kan o ye desigi ye kalo saba wɛrɛ bɛ d'a kan o ye perezsigi ye kalo saba sɛ naani o ye bɛn kalo tan ani fila ma ye san o de ye kun bɛ taa cɛ febri ye den fɛn ka dɔnni kɔnte mari denmisɛnnintura febri den fɛnka dusu in de fɛn ye bɔn bɛ tɛna i b'a ye esiw ka kan ka kɛ ni minɛn dɔ de ye ni AIGE ninnu ni fɛn caman caman b'a kɔnɔna na mais an ɲɛ b'a la gɛlɛya donna olu kɔnɔna na donc ni gɛlɛya donna olu la a bɛ se ka kɛ maintenant a bɛ sumaya bon a bɛ se ka kɛ référendum n'a ma se ka kɛ mois de mars kɔnɔ a bɛ se ka kɛ avril kɔnɔ n'a ma kɛ avril kɔnɔ a bɛ kɛ mai kɔnɔ mais ça veut dire que a bɛ gun dɔɔni maire sigi la mais n'a gunna maire sigi la mais n'i ye maire sigi ni député sigi fana kɛ ɲɔgɔn fɛ dun kalo kalo sa kɔnɔ yan n' ye kalo wɔɔrɔ kɔnɔ se kalo sa kɔnɔ saba kɛ mɔgɔ ka jɔ de fo den fɛn ka fifiri ye o waati de la an bɛ se' fɔ ko eso ko in bɛ cogo di parce que tan kɛ o ma se fɛn caman bɛ se ka yɛlɛma an ni eso naani ma ye kalo saba kalo saba kalo saba mɛ ye kalo kalo naani ye kalo kelen a bɛ se a ka cogo na a ka o cogo la mɛ mɔgɔ kan mankan tɛ k'a fɔ k'u bɛ chronogramme unhun, k'u b'u ɲɛsin waati ko ma fɔlɔ, unhun, mais u ka kan k'u ɲɛsin baarakɛminɛnw de ma fɔlɔ AIGE bɛ dilan cogo di ka ban, unhun, carte biométrique bɛ dilan cogo di ka ban, unhun, fɛɛrɛ ni fɛɛrɛ jumɛn de bɛ tigɛ walasa a ka se ka kɛ ka bɛn n'a waati ye ne bolo o de ɲininkali kan ka tegun o de kan ka jaabi ka tɛmɛ k'a fɔ ko ee waati sera dɛ an m'a kɛ fɔlɔ dɛ waati non ne kɔni bolo kɔni nka pa mɔgɔ caman bɛ yen nɔ minnu bɛ ka jalaki bin i n'a fɔ maa minnu bɛ fanga la an bɛ don min na i ko bi k'a fɔ ko nin ko in kɔni tɛ dɔwɛrɛ ko mauvaise volonté don yala e fana b'a ye ten to non ne t'a ye ten parce que ne ma depuis u ye baara daminɛ ne ma e bɛ se k'a fɔ ko u dɛsɛra ka fɛn dɔ de kɛ parce que u ma a moyen sɔrɔ walima fili yera baara la olu bɛ kɛ olu bɛ kɛ mais k'a fɔ ko volonté t'u la ni volonté t'u la u ye min kɛ mɔgɔ si s'o kɛ o u ɲɔgɔnna joli de nana ni an wulila ni jama dɔw wulila k'a fɔ ko jugu ye karisa de Faransi de don i ɲɛsin Faransi ma jɔn de sera k'i jɔ ɲɛsin Faransi ma o y'a jira k'a fɔ i n'a fɔ volonté t'u la parce que u tɛ fɛ ka élection organiser yaasa olu ka taa sabula ni élection organiser la olu na taa joona ni a dun ma organiser joona olu na mɛ dɔɔnin kɛ fanga la voilà mauvaise volonté in bɛ ka fɔ ka da nin voilà mauvaise volonté bɛ ka fɔ ka da o yɔrɔ kan mhm. sisan mhm. ninnu ka to fanga na mhm. u kana to fanga na jamanadenw ka mun de b'o la jamanadenw ka laɲini ye jumɛn parce que mɔgɔ kana na fili fɛn dɔ la o politiciens olu ka laɲiniw bɛ yen jamanadenw fana ka laɲiniw bɛ yen ka d'a kan politikimɔgɔ minnu bɛ yen minnu bɛ fanga ɲini na fanga bɛ ɲini kun jumɛn la fanga bɛ ɲini kun kelen dɔrɔn de la o ka baara kɛ walasa ka faso jɔ ka fasodenw k'u nimisi wasa a kun y'o dɔrɔn don ni o bɔra a la e ala ka fanga ɲini bɛ mun se an mɔgɔ jɔn ma donc i ye gɔn bila o i ye misigɛnna bila o i ye misi yɛrɛ bila o ɛ an mako bɛ min na an dayirimɛ an balokɛ ko ɲuman kalan ɲuman kɛnɛya ɲuman fɛn min bɛ se k'o d'an ma mais an bɛ taa n'o de Angleterre i bɛ taa se Angleterre élection jumɛn de bɛ Angleterre reine tɛ yen depuis kuma jumɛn e mais olu bɛ élection ko kuma na Corée du Nord i bɛ ni dugu caman bɛ yen élection ko kuma tɛ o donc jamanadenw ka nimisi wasali o de don fɔlɔ minnu bɛ k'a fɔ ko ninnu ko mauvaise volonté b'u la parce que u t'a fɛ ka fanga bila o ye mɔgɔ minnu ye minnu bɛ fanga ɲini la o mais jamanadenw tɛ fanga ɲini na o politikimɔgɔ dama de bɛ fanga ɲini na donc minnu bɛ taa fanga ɲini na olu n'u ka jaabiw olu n'u ka ɲininkaliw an minnu ta ye jamana wa hɛrɛ kɛnɛya ko balo ko seko ni dɔnko jamana baara ko olu olu minnu ka objectif ye o ye olu tɛ se k'a fɔ ko ninnu ta ye mauvaise volonté ye donc ko in bɛ o cogoya kelen na donc mauvaise volonté ko kuma ye anw ɲɛ t'a la parce que an ta ye faso ɲininko ye an ta ye faso basigiliko ye
tabarikala an bɛ lamɛnbagaw ladɔnniya sa k'a fɔ ko amadu lamini jalo ale de b'an bolokɔrɔ pape jalo maa caman b'a dɔn o de la yɛrɛwolo membre kologirin don pape bi bi in na sunkalo kɔni a bɛ ka surunya ali kunun an ye maa dɔ invité an ka plateau kan ale y'a yira k'a fɔ ko ni jamana ɲɛmaaw ma wuli k'u jɔ ko sogo fana o da na gɛlɛya sunkalo sunkalo setɔ in na yala yɛrɛwolo fana mouvement don min ni a bɛ fɛn caman bɛ a bolo anticiper yala A ye hakili jagabɔ kɛ nin ko ninnu kan yaasa sunkalo kɔni au moins o ka se ka sɔrɔ nɔgɔya bɛ fasodenw kan vraiment i ka ɲininkali diyara ne ye kosɛbɛ parce que je pense que hali kunun dɔ sera n ma dibidibi la ka na kuma dɔ ɲɛfɔ n ɲɛna n bɛ profiter aw ka antenne fɛ k'o ɲɛfɔ faamaw ɲɛna kosɛbɛ il paraît que jamana ɲɛmɔgɔ parce que u ye fɛɛrɛ caman u ye fɛɛrɛ tigɛli daminɛ dès maintenant mhm. kabi sisan ah. walasa sunkalo ka se ka sɔrɔ mhm. fɛnw sɔngɔ jiginnen don mhm. i ye sogo kuma min fɔ nɔnɔko kuma sukaroko kuma u kɛlen ka fɛɛrɛ caman de tigɛ ka d'a kan u kun ye dannaya da jamana eh, eh, jagokɛla minnu kan eh, a jagokɛla camanba bɛ yen u cun ni jamana ɲɛmɔgɔw ye ne ye kunnafoni min mɛn kɔsannin na awɔ ko jamana ɲɛmɔgɔ ye à peu près 14 milliards ɲɔgɔn na mhm. u y'o de bɔ mhm. k'o di jamana jula dɔw ma tuguni a tuguni mhm. k'u ka taga misi san ka taa misiw ɲini caman ka se ka bɔ misiw sɔngɔ na walasa ka se ka an ka garabali ninnu mhm. k'u lafa kosɛbɛ mhm. abattoir ninnu misi ka se ka taa yen a sɔngɔ ka jigin mɔgɔ ka se ka misi sogo san eh, da nɔgɔmani na a nafolo dira mɔgɔ minnu ma ko u b'a la ka misi ninnu san ka tila k'u dɛn ka misi ninnu la labɔ tuguni donc misi ninnu bɛ ka labɔ ko jamana douanier dɔw bɛ yen ko olu fana sen bɛ o baara la donc Asimi dun y'a fɔ ko ni an ye kunnafoni min sɔrɔ ko an bɛɛ mali ko ni yuruguyurugu ni cɛnni bɛ ka kɛ k'a tɛ ka kɛ maliyɛn dɔw kɔ a bɛ ka kɛ maliyɛn dɔw ɲɛna ɔ mais sisan ne yɛrɛ y'a tigi ɲɛ ko mɛ ko dalilu min bɛ min mais a yɛrɛ na k'a fɔ ko nin ko ninnu dalilu walasa i se k'i tɛgɛ da a kisɛ kan a ka man nɔgɔ dɛ a ka gɛlɛn nka i yɛrɛ ka jateminɛ kɔnɔna na i b'u ye u bɛ ka kɛ an b'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔ ye o yɔrɔ la a bɛ ka min ɲini anw fɛ a ka di anw ye k'a kɛ nka a kɛli fana man nɔgɔ aw ma donc ni kunnafoni suguya ninnu fana bɛ ka di aw ma a ye wuli ka jɔ kɛ Asimi ka jateminɛ kɛ a bɛ se ka whatsapp ninnu ni réseau ninnu gosi cogo cogo cɛ caméra satellite b'a bolo drone b'u bolo donc cɛ cogo di radar b'u bolo cɛ u ka radar bila commerçant bɛɛ kan u ka drone kelen e c'est-à-dire n'u ye nafolo di commerçant kelen ma u ka drone kelen bila commerçant in kunna u k'a surveiller n'a ye parce que ko in tɛ se ka kɛ tulon ma tuguni parce que commerçant terroriste ani terroriste min mugu ni kisɛ ta ka taa jugu jeni a bɛɛ ye terroriste sugu kelen de ye parce que jamana nafolo tɛ se ka ta 14 milliards ɲɔgɔn na k'i ka taa o don misi ni fɛn na walasa ka se ka sogo kelen sɔrɔ kɛmɛ fila bi duuru la kɛmɛ saba kɛmɛ naani e ko pa mɔgɔ kana ɲinɛ min kɔ ɔnhɔn a commerçant baana caman fana bɛ yen mhm. olu ni fanga kɔrɔ de tun bɛ baara kɛ ɲɔgɔn bolo mhm. donc fanga kɔrɔ binnen o mana fanga kura min nana sisan mhm. o man di u ye u kalikan de fo fanga in ka cun de donc o bɛ cun cogo min na fo gɛlɛya de ka gɛrɛtɛ jamanadenw kan sisan an ka wulikajɔ kɛ an ka ɲɛsin Asimi ninnu de ma donc ɲɛmɔgɔw fana de kan ka fɛn jateminɛ kɛ k'a fɔ ko nin fɛɛrɛ juguba ninnu fana bɛ yen u man kan tɛ k'a fɔ k'u b'u ka dannaya fana bɛɛ ta ka da commerçant bɛɛ fana kan donc u ka fɛɛrɛ caman lajɛ cogo min na misi ko in bɛ se ka jateminɛ kɛ ni mɔgɔ nana ni misi ye cɛ u ka wari bila mɔgɔ ka orange money na an ka na ni misi ye n'a nana ni misi a prix fɛ a ba kɔnɔ wari ye waati ma an to an ta bɛna fɛɛrɛ min bɔ la u ka fɛɛrɛ ɲini ni cogo sa wɛrɛ la bon ani orange money donc mobile cash fana bɛ yen a fɛn ka ca voilà donc o de bɛ yen parce que an y'a ye kɔsa in na DNCC mɔgɔ minnu bilalen don commerçant la kɔlɔsili la bon u bɛ wulikajɔ la u bɛ ka taa bɔ magasin magasin ni fɛnw na mais an ɲɛ b'a la u taara bɔ magasin dɔw da la bon u taara bière ninnu ni mɔgɔw ka wisikiw n'u ka fɛnw ka to o magasinw dayɛlɛ ka taa fɔ ko dɔw kɛcogo man ɲa bon anw kɔni bolo yann'a ka taa ɲɛsin dɔlɔ ni fɛnw ma bon sukaro ko gɛlɛya de b'anw kan yan nɔnɔ ko gɛlɛya de b'anw kan yan balo ɲɔ ni fɛnw gɛlɛya b'an kan a tɛ taa o magasin ninnu fana dayɛlɛ fɔlɔ an k'u lajɛ a k'u sɔngɔ préféré k'u bɛɛ a bɛ taa ninnu tɛ golola baloko de b'aw fɔlɔ i fo k' o bɛɛ de ka jate ɲɛ fɔlɔ ni hali baara ta la anw bolo hali o denmisɛnsi mɔgɔ bɛ kɔncogo la an bolo caman ba de b' u'u ka barika kɛ cogo la pa que o ye kuma fɔ kosa na ka fɔ k'o baara kɛ k'u taara don nɔ minɛ miya kɛmɛ ni bi duuru ɲɔgɔn na u sera k'o lasɔrɔ tiɲɛ na an bɛ tɛgɛrɛ fɔ k'u nka o tɛ bɛrɛ dɛ parce que nafolo min bɔra ka di miliyari caman de bɔra ka di nin ko in na ka n'a fɔ ko non ko a ye miliyari miliyɔn damadɔni dɔ sɔrɔ ko o détournement kɔnɔna na mais a ka baara jɔ o yɔrɔ la k'a sɔrɔ halisa kuma kun ye min ye fɛn sɔngɔ min bɛ an ka butigitigi fɛ yen dɛ an b'a fɛ o sɔngɔ de ka cun an ka taa a san

bon o ye min ye c'est que ŋaniya fila de bɛ jamana kɔnɔ ŋaniya ɲuman ani ŋaniya jugu dɔw b'a fɛ tiɲɛ yɛrɛ la k'a ye kuma bɛɛ ko solution tɛ jamana ko la ko ɲɛ tɛna se ka sɔrɔ jamana o mɔgɔ bɛ yen ko ɲɛ yɛrɛ tɛ sɔrɔ olu t'a ɲuman yɛrɛ de fɔ kuma si u b'a fɔ ka juguya ka jamanadenw de jigilatigɛ kuma bɛɛ walasa k'olu wulikajɔ min bɛ u bolo u golobalen don donc k'u galabu faga donc n'u galabu fagara wulikajɔ fɛn bɛ se ka kɛ jamana ye u bɛɛ bɛ jɔ dɔw fana ta ye mun ye o ye ŋaniya ɲumantigiw ye olu b'a ye kuma bɛɛ ko kɛra cogo cogo u bɛ ɲuman dɔ fana sɔrɔ a kɔnɔna na olu de depuis jamana bintɔ olu tun dalen b'a la k'a fɔ ko jamana bɛ se ka wuli ka jɔ a sen fila kan o jigi dɛ o jigi fa o de kɛra sababu ye bi ka na ni hɛrɛ ninnu fana di anw ma donc an bɛ o mɔgɔw de fɛ an ta ye min ye gɛrɛ de bɛ yen dɔ bɛ k'a fɔ ka juguya an b'a fɔ ka ɲa parce que n'a fɔ ka ɲa a bɛ ɲa a bɛ ɲa a kun cogo ɲuman dɔ ye mais a tɛ ɲa a tɛ ɲa fiyewu fiyewu ka na juguya o ye danga de ye a fɔ a kun fana min ye a ka tiɲɛ de donc min ye tiɲɛ ye fɛn dɔ bɛ yen i bɛ t'a sɔrɔ a ma daminɛ anw na a bɛ depuis wale jan ne bɛ o dalilu ta kuma bɛɛ nabila musa de la nabila musa ka tariku b'a ye k'a fɔ ko a ka jamanadenw tun bɛ gɛlɛya min kɔnɔ farawuna bolo ala ye ci las'a ma ka kuma n'a ye k'a fɔ ko ka fɛɛrɛw d'a ma fɛɛrɛ min b'a to n'a bɛ se ka a ka jamanadenw bɔ gɛlɛya kɔnɔ ka taa n'u ye dugu wɛrɛ kan nɛɛma bɛ yɔrɔ min na mais ka bɔ a tun bɛ kɛnɛ min kan ni gɛlɛya tun b'o kan ni jahadi tun b'o kan ka taga a nɛɛmamayɔrɔ la u tun kan ka tile bi naani de kɛ a tagama na nka ala ni u ka sigasiga kungɛlɛya banbagatiya yɛrɛdɔnbaliya fana tun b'a la donc ala ni o o kojugujugu caman caman faralen ɲɔgɔn kan filankafoya o ye san bi naani de kɛ a tagama na fɛn min kan ka kɛ tile bi naani o ye san bi naani de kɛ a baara la donc o b'a yira k'a fɔ an maliyɛn minnu filɛ nin bi tiɲɛ yɛrɛ la mali laban ye hɛrɛ o ye tiɲɛ ye a kɛra cogo o cogo o ye tiɲɛ nka an bɛ se ka kɛ waati kunkurun kɔnɔ ka a waati fana bɛ se ka janya a bɛ dépend mun na an ka sigasiga an k'o dabila filankafoya an k'o dabila nkalontigɛ an k'o dabila kungɛlɛya an k'olu dabila an k'an ka ŋaniya kɛ kelen ka ɲɛsin jamana hɛrɛma yɔrɔ ma n'o kɛra hali n'a sɔrɔ an ka kan ka tagama min kɛ tile bi naani kɔnɔ a bɛ se ka kɛ an bɛ se k'o solution sɔrɔ heure bi naani fana kɔnɔ foli kɛ merci donc k'aw fo ka lamɛnbagaw bɛɛ fo kosɛbɛ o la sa ni ne bɛ dan sigi an ka bi jɛmukan na ni o ye bɛɛ ka kuma ye